We do come up with two papers, two uh, major papers, the Daily Times and the, the Nation. Uh, the aim is just to give you highlights of what is happening uh, today. So this morning, you are with me, Robert Abel Kalindisa, and my colleague. gift kalonga tikutera kuti ndi program imene timaunikirana ziwiri zitatu nkhani zokhudzana ndi zimene newspaper zalemba Ndipo lero tili ndi newspaper ziwiri zimene nthawi zambiri timakhala nazo. Tiyambe ndi mzanga kumeneko, mutu waukulu kuti bwanji kumeneko? Ah, nkhani imene yakula pamenepa ndi fuel scarcity grips malawi and the part of the story says malawi's fuel shortages have resurfaced reinforcing the recurring pattern of disruption that has persisted for four years despite

Crisis get worse, forex fuel crisis get worse. Apa akamba ziwiri uku akamba chimodzi kaye Chimodzi, yeah. uku akamba za fuel kuna achita ziwiri ku nation akuti forex komanso fuel get worse. Okay. Um,

Hey, koma guys akuti vuto lakula ndipo ndi lalikulu ndalama zakunja zikusowa zimene zikupangitsa kuti ayi anthu amene amakagula mafuta kunja asowe ndalama zogulira ndiye akuti zimene akamba awawa amakagula mafuta kunjawa ati zomangowalembera makalata kuti atachita ntichita atachita ntichita kuti ayi zimenezo sizikuthandiza kwenikweni koma aziwapatsa kashi ndi vuto lalikulu limene ndi vuto lalikulu mwinanso mukumbukira mmawa uja pamene pa live tinakhalitsapo kwambiri Ah, koma ndimaona ngati vuto la forex tingathane nalo bwanji i think akuluakulu omwewa akhoza ku chifukwa ndikukumbuka a- a- a- achiwiri kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch chihana anakhala akuyikamba kwambiri nkhani imeneyi mbuyomu kuonetsa kuti nzeru ali nazo zoti akhoza kuthandizira chifukwa amayankhula kwambiri Eh, amayankhula kwambiri Eh, ya ya za forex eh, chakuti chakuti ndendi zimenezo Nthawi yanu yakwana takozani zinthu izi panopa amalawi sakufuna zoyankhula chabe akufuna zinthu zoti mukoze zenizeni chimodzimodzinso ngati pa news paper iyi mwaona ah, amene awatsogoza pamenepa ndiye kuti ndi a Namalomba ndi amene awayika pamenepa kuti ngati mneneri wa boma nawonso ayankhulepo analinso mmodzi mwa amene mbuyomo amayankhulanso kwambiri eh, so chagwera pa mphuno kodi zikhala motani eh. so nkhani yake ndimeneyo chonde mafuta akufunika amalawi sakufuna zongoyankhula kuti iyayi pepani kungotere iyayi akufuna fuel zawo ziziyenda bwino basi so mavuto ndithu ndi ameneyo Mm, mavuto ndi amene ndi akulu zioneka kuti koma tikuyenera ndithu ngati dziko tidzuke chifukwa nkhani ya mafuta tinakamba kale kuti uh, mafuta ndi chinthu chofunikira kwambiri komano pa economy. madzukidwe ake ino tidzuka bwanji tidzuka bwanji apapa ndi pamene pakuyeneka zoti mwina ngati tonse mwina tiombane mitu Eh, tisakhale ngati kuti amati nzeru zayekha anaviika nsima m'madzi ndeuti otsutsa ndi aboma gwiranani manja yeah mukutanthauza choncho Eh, kuti- fo inuyo sikuti mungapite kwato Yeah. ndabwera ine gift ndikufuna tikatetezere mafuta Ah, iweso ndewe chabwino um, kuno kuli nkhani inanso akuti Amaryllis probe reopens key figures summoned

uh, mwini wake hotel amene anali secretary uh, wa cabinet and uh, a president secretary to the president and cabinet uh, uh, a Colleen Zamba komanso akuti waleroyo ati nayenso alowepo waleroyo uh, justin dr justin saidi nawonso akuti alowepo ali mtsoka nena kumeneko hey, nkhani kukulirakulirabe nkhani iyi ndi yayikulu chifukwa mukaona zimene chim- nazapitako Okay. chimene chimachitika nchoti anthu aja akafunsafunsa amayamba kutchula anthu Okay. kuti kuti zitha kutheka zoti awanso athanso kutchula zoti i was receiving orders from wakuti Okay. ndekuti amenewonso azata azayitanidwa Okay. koma ine chimene ndingangopempha nchonena kuti Ah, nkhani iyi mwina patachitika changu fa sitingamangoti Amaryllis Amaryllis Amaryllis no as a country we need to move forward tichedwa tapeza kuti zambiri zikuonongeka ife maso focus ati kaya ku Amaryllis hotel koma zambiri zikuonongeka so pakufunika ndithu kuchita machawi yeah. okay no amenewo akayiyamba tione kuti zikhala motani

From the time it broke down, a notice Egenco released on Monday evening. Yeah. Eh, akuti ku Nkula kuja aphika magetsi mashini ena adaonongeka ndi akuti akhoza kutenga mwezi wathunthu kuti akonze ndiye chifukwa chakuonongeka kumeneko 20 megawatts sikutheka kuti angapange generate kutithandizira nawo ku magetsi timaonawo so 20 megawatts ndi magetsi ambiri ndi magetsi oti uh, dedza ntcheu uh, salima ikhoza kugwiritsa ntchito 20 yokhayi fa tiko- tikamatchula magetsi tikamati 20 kumaoneka ngati kakang'ono koma ayi ndithu ndi magetsi ambiri Chifukwa- amene awonongeka akuti mega mwaona Mega. megawatts ndiye kuti eh, mega timakhala kuti Ndichachikulu. mwachoka pa kilo eh, muma- mukamawerenga kuti muchoka pa kilo

Timafuna magetsi at least 800 megawatts kuti magetsi akhale stable koma ngati tikufuna kuti makampani abwere mafactory zikuluzikulu ndiye tikufunika more than 2000 megawatts nde kuti kumeneko magetsi komano oti magetsi asamazime at least 800 nde pano tili ndi less than 500

uh, cooperation program which Malawi is hosting no ndi maganizo abwino ife tikufuna choncho kumene abale abwere ambiri zambiri ziyende tikatero zikhala bwino komanso pa- pandisangalatsa ndi apo akunena kuti uh, pa- is tariff free Ah. Um, kusonyeza kuti sang- samakudula misonkho Which is good.
which is good ndiye awo kuti akupeza ndithu mwayi koma izizi ziku- ziku- zikungofuna uh, kutiuza aMalawi kuti tikuyenera tidzuke ku nkhani ya agriculture kuti we should produce more because ngati tilibe zinthu zoti tigulise ukuku nde kuti it will be op- opportunity lost very good sure minister explains council leadership changes akutero kuti minister of local government and the uh, rural development has transferred some top of top officers in local councils in a drive to improve performance, curb corruption, and strengthen coordination between council secretariat and newly elected officials akutero kuti musaone kud- musadabwe m'maofesi mwasinthasintha mm. e, ena anakhalitsa chani ndiye kumatambalala ngati paujeni uh, nditha kunena pano pali ena ofunika akhanso mutakaonako kumeneko ndamvako ndithu macontractor angapo akulira Ah, uku mutapita ku Lilongwe district office kwa DC kuja Ah, makontrakta adagwira ntchito zawo akulephera kulipiridwa kumakalipiridwa kumene kuja kumakalipira chani so kuli maofesala ena adatambalala kumene kuja Kumaoneka ngati ndalama zija nza m'thumba mwawo pamene ndalama zija ndi zoti za boma zizigwira ntchito chitukuko chizigwira ntchito. So ma director ena ndi ena ku ma finance ku kuti kutama a boma mwayamba bwino honorable kodi ndi aujena A Ben a Ben P. Mutalowa ma council mu muta mutamafunsanso anthu maganizo awo kuti ma director a finance, ma director a procurement ame- ambiri atambalala tambalala ndithu sa a- ndi amene akugwira zinthu kuti boma lisayende. So taunikirani tayenderana anthu amenewa kuti mwina zinthu zisunthe. Eya, so tikumaona ndithu zomachitika zimenezo. Apanso pali nkhani ina yosangalatsa kwambiri mm. the domestic workers body to challenge court ruling oh, oh. One of oh. the story says the domestic and vulnerable workers association DOVWA has announced plans to appeal to the Supreme Court against Constitutional Court ruling that rejected an application to review the Employment Act of 2000 and the Pension Act of 20, 2023 to accommodate the welfare of its members. Paja anthu ogwira ntchito mnyumba akupempha kuti akufuna nawonso um, akhale chija timati chani um, Pension. pa pension Mm. Eh, azikhala ndi pension komanso um, malipiro awo Akwere. akwere nkhani imeneyitu ndiyovuta Ah, mukapita m'malamulo a ntchito labor law munthu woyenera kuti akhale pa pension kampaniyo imayenera ikhale ndi antchito osachepera 5 yeah so ukhale ndi antchito not less than- than 5 munthu uli ndi antchito awiri sungaike pa pension uli ndi antchito 4 ayi palibe zimenezo malamulo amakana ndiye chofunikira kwambiri nchoti aunikiredi bwino chifukwa ngati munthu uli ndi wogwira ntchito mnyumba mmodzi ndi amene iyeyo pension anthu antchito ambiri sakhala 1 year to 2 years aa anaphiri mpaka 5 years Eh, eh, ndekuti Alimba. Eh, eh, ndekuti alimbatu Eh, so zimenezo ofunikadi aunikire bwinobwino Yeah. ndizofunikira kukamba zomveka ndalama ndani sayifuna so ofunika kuaunikira bwinobwino kuti ya ntchito iyi sifunika zimenezi kapena ah, zabwino ndikuthandizana zimenezo awaunikire ndithu mwina mungopita ku business uh, bizinezi kodi zimatero tilibe imeneyo akuti world bank ready to cushion, to cushion malawi

Nkhani ndi imeneyo kuti World Bank yawona kuti mavuto achitika aja akhoza kutikhudza ndipo atikhudza ndiye akuti atithandizako pena ndi pena kuti mwina tikhale ngati tatsamirako pilo Wongoti cushion okay chabwino. eh tikhale ngati tatsamira pilo Oh. ehe eh kuti eh paja timati i- idzi timati cha idzi takhali idzi dzima cushion Yeah. eya amatero so chizungu chake chomwechi kuti akufuna kuti ah, kuchepetsako kaululu Kaulu, yeah. eyetu so akuti kuti world bank ikufuna ipange zimenezo Mm, koma ine zimene ndimangokhala nacho mafunso Eh. pa nkhani ya kuti anthu akutithandiza ndi anthu aja amakhala ndi ma interest Eh, yes ndi timayenekanso kuti tiunikire because atakhala ndi ma interest aona kuti ifeyo tikufuna a, a short time relief pomwe ma interest awo aja ndoti atha kuononga even Zina ndi tsogolo zina, la anthu yes. amene akubwera kutsogolo kunde mwina ngati boma amafunikanso kuti zinthu azitha kuona pamenepo yeah.
ayi ndizoona and kawiri kawiri dziko likakhala lodziimira palokha

work he can find, gardening, cleaning offices, running errands for neighbors. On a good day, he pockets between 3,000 kwacha and 4,000 kwacha. On a bad day, his wife and three children go to bed hungry. very bad Yeah. khani ndi- zake ndi zomwezo Mm. mundilole kuno ndiwerenge yomaliza ya sports Yeah. kumene konso ndikuti muona kupanga banja kuti farm approves new laws of game

Wales in January akutero kuti malamulo uje mpira paja umakhala ndi malamulo yeah eh, kale ankati yayi 18 17 rules of the game eh, pena amaonjezera 18 rules of the game so tikuyenera kuti tione kuti kodi panopa malamulo akhala amtundu wanji ku football yeah kumeneko yomaliza ikuti bwanji yomaliza apa akuti sulom unmoved

Times Sport has learnt the official opening match has uh, pitted champions Mighty Wanderers against Karonga United on Saturday. Eh, nkhani ndi imeneyo.
komano akakamira pa- chinthucho anachinena kuti nchiwonongeka sichinga anthu a- anthu sangakakhale padzachita ngozi ndiye anthu akakamira pomwe akakhala kale adzayankhe ndani zimenezi you see nakuonani kuti ntangowerenga nkhani imene munaone kokwiya chinthucho nchakalekale chistadiumcho nchakalekale ndi akuti ichi chitikama Gwiritsabe ntchito. eh, tsono mwina ndi pressure ya masapota ena ngampira udzingopita ku Lilongwe, omwe mm. ena ifeso ifeso ndiye chikadzachita mpamene tidzaona kuti kodi zakhala bwanji so tiyeni ndithu komanso aboma nkhani ndi imene masitediyamu kumalawi kuno akufunika mavuto ngambiritu mavuto ndi ambiri komabe rome was not built in one day let's wait and see tione kuti kodi zikhale motani tikatero ndikuti tafikanso pa mapeto penipeni pa program imeneyi press review imene timakuunikirani ziwiri zitatu eh, mtengo nkangati sanakweze udakali pa 4000 Ndi 4,000. so tikhoza kuipeza ndithu pa 4000 eh, tsazikani phiri um, munali ndine gift kalonga Ah, ndingonena kuti pitirizani kuonera mapulogalamu onse amene akubwera pa luntha television inenso ndithokoze nonse amene munali pamenepo komanso amene tagwira nawo ntchito